Yeah, makosana atabweraso ndi update ya Chimwendo Banda. Eh, awatu ndi ma update amene naona kuti no amagwira ni pa shoulder kwambiri akuluakulu. Eh, nkhani mwabwera nayo pano ndi yonena kuti no Chimwendo Banda ati akuti kuteko pakanali panotu amupititsa ku Maulatu. Inde kuchoka ku chipatala after discharged basitu wautali ku Maula. And mudziwa zonena kuti nanunso mudziwe bodza bodza eh nde mundilole ndifotokoze bwinobwino nkhani yonse tinasiyana pabwino kwambiri kwa amene mwakhala mukutsatira bwino bwino justin take mmene takhala tikukutengerani kumeneko nkhani zimenezi chabwino a chimwendo banda mukakumbukira mu update yathu yomalizira yeniyeni tinanena kuti no judge Nzondi Mvula anati mundipatse nthawi ndipite ndikadye christmas yanga mwamtendere bwino bwino chigamulo ndidzachipereka pa email Nde sindikudziwa zoti ndi liti limene ndikupatseni chigamulocho. Ndidzakupatsani koma pa email. Mwayiona eti? Nde ife takhala tikudikilira chifukwa tsiku lomwelo kunadzapezeka zonena kuti kwatulukano nkhani yoti akuti a judge aja apereka chigamulo pa email ndipo chigamulocho chikunena kuti Chimwendo Banda sakuyeneranso akuyenera apatsidwe belo. Eya nkhani zake zinali zoti ati Chimwendo Banda akuyenera apatsidwe belo. Mwayiona? zinalitu zoti a- anazilemba ndithu ngati a Zodiak i think kana kanaso times kana analemba nkhani ziti zimenezozo now ife tinakhala pansi kuti komatu ma detail wake sakutuluka bwinobwino kunena kuti kodi akuti belo imeneyoyo munthuyo akupatsidwa pa condition yotani adzikaonekera ku ujeni ku polisi zikhala motani poti belo imakhala ndi zimene zikole sizinali specific chifukwa chonena kuti ife sitinalani sitinaone email ijayi Mwaiona? Now after no ndekuti some days titadya Christmas nkhani ndiyonena kuti no kwaphulikano nkhani I think tiyikanso ndekuti link mu description box komanso ndekuti mu comment section-mo ngati comment yathu yoyambilira imene ikutengereni ku National Publication Limited ajatu amalemba newspaper kuno ku Malawi ya National Publication kwatulukano nkhani imene ifenso timakhala tikuyembekezera zimenezi akuti no achimwendo banda zikuoneka sanapatsidwe belo chigamulo chija sizoti anapatsidwa belo nde timamulumuzana amene amalemba zoti chimwendo banda anapatsidwa belo nkhani imeneyi inali yabodza achimwendo banda sanapatsidwe belo iwowo ndionena kuti anakali be mu chipatala tingoti anali be mu chipatala belo sanalandile Amadikilirabe chigamulo cha judge uja chifukwa judge uja akuti ananena kuti azapereka chigamulo chake tsiku limeneno sakudziwa zoti ndi liti no Adzape, adzapereka mudzingodikilira basi mmene tinasiyirana muja now kwatuluka nkhani yonena kuti pa National Publication po akunena kuti Chimwendo Banda tsopano wa, wa, watuluka muchipatala watulutsidwa muchipatala kupangidwa discharged kuti tsopano bolan'koni nkhasako nsana ujanso sukupweteka nde iyeyu akupitisidwano ku Maula this afternoon wapitisidwa chani ku Maula makosana ndi ndikuti link imeneyo kwa amene mudzikayikira ndikuyivunga mu comment section mo cholinga chonena kuti inuyo mukawerenge nokha mukatsimikize kuti kumenekoko nkhani ndiyonena kuti mkuluyi tikunena panopa Wafikatu ku Maula kuteroko akugona aka usiku wa lero agona ku Maula koyamba lero. E, akunena kuti no malinga ndi loya wake Jivason Kadzipatike makamaka mu nkhani ilo imeneyo imene alemba National Publication akuti anamuimbira foni zikukhala bwanji za Chimwendo Banda tafotokozana kunoti amutulutsadi ku chipatala ndekuti panopa ali kuchani ali ku Maula. Komano ndi zonena kuti munthuyi ngakhale akuti nkhasako akhalanso ndekuti akuyenera akaonekerenso ndekuti ku chipatala I think kaya kamodzi kaya adzapita ulendo wina wake cholinga kuti akampange treat bwinobwino koma izingokhala yonena kuti azinyamukirano kuchoka ku Maula kuja ngati zizivuta kuti kumene kujako Zilitu moterotu ma guy moti panopa mkulu uja ndoti wafika ndekuti ku Maula eh, at least Christmas waidyera mchipatala koma apapa ndekuti no nyuwele yi zu- zioneka kuti ai- aidyera ndithu ku Maula prison. Hey, nchifukwa choti ifeyo timadekha kwambiri tisanakuvungireni nkhanizi cholinga chonena kuti inuyo Mudzitenga nkhani zogwirika osangoti poti awo ati analemba iyayi nkhani zogwirika nde iyi ndi mmene ikuyendera now funso ndilonena kuti kodi a Zodiak a Times akhakha kuti amanama nthawi mmene zimayendera nthawi imeneja iyayi Chimwendo Banda wapasidwa ujeni belo chigamulo email judge wayipereka tsiku lomwelija kodi amanama ineyo pamene sindinayiwulutsile nkhani imeneyija chifukwa ndinoti no makosanawa sindimawakhulupirira. Mwamvetsetsa? Now muzindifunsa kuti chifukwa chani? Chifukwa chonena kuti Chimwendo Banda uja ndi munthu otchuka kwambiri. Ngati mwapanga note kunena kuti anthu amene amangidwa akamangidwa andalewa akakhala mu chitokosi muja kumapita nde kuti masapota awo kukasapota azinzawo ena ndi ena zoterozo eh akatulutsidwa zomwe zumachitika Amaima nde kuti pa nsanja nkuyankhula ee ndiyankhulane ndi anthu tsopano zikomo kwambiri chifukwa chobwera kuzandipanga support chani chani mwaiona imeneyo zimakhala choncho ndipo zakhala zikumachitika motero ngakhale a Mumbaso I think anadzaipatsa moto zimakhala choncho ndithu nde ndiyankhulane ndi anthu amene anabwera kuzandi kuzatani kuzapanga zikomo ngakhalenso mai Colleen Zamba ajaso anayankhulanso choncho ya zikomo kwambiri amene munabwera kuzandipanga support ya tinakuonetsani zonsezo mwaona how come now Chimwendo Banda sanayankhuleko zimenezo Nchifukwa chani sitinaoneko olo timavidiyo take iyeyo kuti watulutsidwa ndi uyu? Zingatheke zimenezo? Popeza a Zodiak omwewo, a Times omwewo amati akakhala kumene koko eeh china chonse chimene chiliko pamenepo amajambulako timavidiyo tinatake, timaklipi tinatake. Nchifukwa chani sikunayendeko zinthu ngati zimenezo? Olo zithuzi zonena kuti watuluka mmene akuonekera ndi uyu eeh amayankhulana ndi anthu apa, bwanji kodi zimenezo sizinatuluke? Chifukwa chake ine ndinadekha kaye ndanena kuti iyaa. Makosanawa tidzawapatsatu nkhani zogwirika osangonena kuti za mmaluwa iyayi. Nde ndidekhere kaye ndione kuti kodi no kodi ikuyenda motani. Now finally awa akuiphedula kunena kuti iyayi mkulutu ndo zonena kuti mkulu mani nde kuti no tikunena pano usiku wa leroli pa 29 December 2025 ndo ndo takagonatu ku Maula. Welcome to Maula Prison. Of course, title yake nde kuti no ndimeneyo ngati ya, ya, ya, ya film ija koma panopa ndiye kuti no wafika ndithudi ku Maula kumeneko. Sindikudziwa ngati mukuthano kundimvesesa chifukwa chimene ndikunena kuti magaya aja sindinakhulupirire a Times aja ndi a Zodiac aja pa zifukwa zimenezizi. Sindinakhulupilire chifukwa chonena kuti sindinaonekonso zithunzi so zithunzi zija zimatha nthawi zina zake kuperekako kaumboni ma video aja kuti a munthu udi watani watuluka koma zinkangoyenda mmasamba anchezo zigoba za mcp kumasangalala iyayi secretary general watuluka ee chimwendo banda watuluka komano sikunayendeko ma video ena aliwonse sikunayendeko loyeyo sanabwereko kudzathokozako zikomo kwambiri chifukwa chonena kuti sitinazioneko zimenezo padabwada izizi munthu udi watuluka nde ndimmene zililimu makosana Ineyo mukandifunsano ngati munthu amene ndimatulatula nkhani ndikubweretsa kukupasani ndikhoza kukuuzani zonena kuti ine ndikukhulupilira National publication kunena kuti Chimwendo Banda poti ayankhulanso ndi loya waketu Jefferson Kadzipatike yemweyo Chimwendo Banda sanapatsidwe belo makosana nkhani nji ndimeneyo sanapatsidwe belo and inuyo tiyenda nanutu ma update wonsetu mpakana Kaya kumenekoko kaya ku maulako kwaoneka zonena kuti azikomokako kaya ndi ma BP. Inuyo muziwe zonena kuti Justin Tech kapena ku Malawi Trends poti taipanganso activate. Hey ma guy. Kumenekoko kukhala nde kuti kukukupatsani no ngati maso anu kuona kuti zikuchitika motani kumeneko. Zikakhala kuti no zikutuluka zoyenera kutulukazo kumeneko. Koma panopa ineyo ndikuima ndi a National Publication. Mkulu ameneyu ndi zonena kuti. Wapita ku Maula leroli Maula prison ndithudi. Now mungakhale pasi enanu kunena kuti yayi chani chani lets watch out eti tiyang'ane maso athu ku mawa news paper ya mawa ya national publication nkhani iyiyi am telling you ikakhala nde kuti no pa cover page nde paja timakubwereseransoni tu ili pa pa- cover page ya news paper yathu tu ndi ili tima timakupasa timakupasa imeneyo believe me nkhani ikakhala pa cover page ngati sikhala pa cover page koma mu newspaper mwetani ikhalapo moti magaya amene inu mma- mmatha kugula newspaper eh, mawa musunge ndalama ndithu mukagule newspaper mukayiwerengamo nkhani imene and akayifotokoza bwinobwino makosana amenewawa chifukwa akalemba ma detail onse bwinobwino awawa a national publication ayi ndithudi mmenemo ndi mmene zikuyendera Nchifukwa chake ife maluwa athu aja tinaperekabe kwa Judge Mzondi Mvula kuti wagwira ntchito bwino kwambiri. Eya, apanso tikumpatsabe maluwa kunena kuti belo sanaipereke, I think ntchito munaigwira bwino. Chifukwa chani? Pasamakhale belo ina yake yomaperekedwano mwa special iyayi. Eeh? Belo iziperekedwa mmene zimayenera kukhalira. Belo iyi amafuna ayipereke ati on the temporary basis eti, inalibe yonena kuti no iyayi ponena kuti ndi a Chimwendo Banda ndi anduna akalekale nde tathamangisani takonzani malo mukonze nthawi ndithu yonena kuti nkhani zawo zimvedwe mwachangu kuti apatsidwe belo komano basi tingoimva mothyolerathyolera choncho basi pamene malingana ndi mmene zimayenera kukhalira munthu amayenera apangidwe formally charged bwinobwino kenakono azipempha belo nde kuti adzapangidwe formally charged Ndi chaka cha mawa. Mwaiwona? Mwezi wa mawa wa January uwu. Ndo pameneno akuyenera azampange formally charge Chimwendo Banda kuti no, okay nkhani zili motere, motere, motere, motere nde alembere ma belo. Mmene zikuyenera kukayendera ndi choncho. Koma awa amakapemphano kukankha, kukankha cholinga chonena kuti belo ija ampase ngakhale. Zinthuzi zinali zonena kuti no ma date ake aja ku high court anali asanapange ma date ena aliwonse koma akamba zoti paja mlandu wake uja ngotani akutitu mkulu uja amafuna kupha Frank Chawanda mukumbukira eya ndipo akuti no anatuma nzake Dala Kadula kuti akapange zimenezo eya iyayi inutu tikunena kuti watch out mawa Inuyo muzakhale muli pompano chifukwa tizakupasani kuti news paper kwalembedwa zotani komanso link tikuivunga mu comment section mo mungathe kupita ku facebook mukapange verify pa national publication limited page yawo yotsimikizika imeneyo akuti